an ócáid sin agus Raicatin anoir Niamh Byrne agus í ag tíocht amach le painéal láidir Railway Union agus nár bhreá leo siúd an corn sin a ghnóthachtáil den tríú babhta riamh. Lindsay Peat. Ceathracha ceathair bliain go hóg anois atá Lindsay Peat agus í fós ag imirt rugbaí ar a barr cumais agus slua deas bailithe isteach anseo inniu. Coinníollacha foirfe, fód tirim. Union. Ailsa Hughes anois, an rachaidh siad leathan? tríd na lámha Tarpey chomh fada le Sheehan, Sheehan ar thaobh na lámha deise, rothlaíonn sí agus tá an chéad úd faighte, sin í Laura Sheehan, cailín as Corcaigh, chaith sí seal le Exeter Chiefs agus 17 nóiméad caite ar an gclog, tá an chéad úd ann agus i ndáiríre, a Niamh Ní Dhroma, bhí an t-úd sin ag tíocht. Lámha iontacha ansin agus chun Abbie Moyles a scaoileadh, Abbie Moyles tá rogha amháin ar taobh a láimhe deise agus sin í Laoise McGonagle, an bhfuil sí in ann a dhéanamh isteach díreach faoi na postaí? Bhí muid a rá dá n-úsáidfeadh siad na cliatháin bheadh an-deis acu, bhuel tá freagra maith faighte ag UL Bohemians! Díreach faoi na postaí.
Collis ansin íseal. Ailsa Hughes anois leathan ar taobh láimhe deise Lindsay Peat! An bhfuil sí in ann é a thalmhú? Deir an réiteoir go bhfuil. Tá úd uimhir a 24 den séasúr faighte ag Lindsay Peat agus úd uimhir a dó ag Railway. Dochreidte. Bhí mé ag ceapadh go raibh Lily Brady faoin liathróid ansin ach bhí Peat láidir go leor chun an liathróid a. Liathróid.

Tús, beidh siad ag iarraidh seisean seo a shlánú anois, an mál. Bhfuil siad in ann an mál seo a chrogadh chun cinn? Chloe Pearse i seilbh na liathróide agus anois tá siad ag dul chun cinn. Tá sé seo go hiontach ar iarraidh Bohemians agus, bhuel, tá siad istigh agus Chloe Pearse, cúnamh ag tíocht ó Rachel Allen, Niamh Ní Dhroma, sárúd ag na tosaithe.

Á, seachain Keegan! Á, Keegan! Tá sí ag tumadh sna cosa, an bhfuil sí thairis agus an bhfuil an liathróid sin talmhaithe. Cinneadh arís le déanamh ag John Erskine. Tá an liathróid sin coinnithe suas, ach fós ag Railway Union! Agus anois tá sí talmhaithe agus an cailín nua, Katie O'Dwyer, le úd uimhir a ceathair agus sárúd ag an cailín nua. Sárúd, agus sin an rud a déanann Katie O'Dwyer go minic. Tá an-chlisteachas aici mórthimpeall an. Fhaigheann sí an liathróid.
Ceannaireacht arís le Chloe Pearse. Ciara O'Dwyer ag coinneáil súil. Ó, an bhfuil an ceann sin talmhaithe? Ó, go deimhin é! Tá sé sin talmhaithe! I measc na dtosaithe, bhí siad foighdeach. Gráinne Burke a bhí faoi dheireadh thiar thall. Uimhir 16 atá ag éirí. Cailín as Eidhneach, Co an Chláir, Gráinne Burke. D'imir sí le Mumhan faoi 18.

Niamh Ní Dhroma, céard a cheapfá faoi sin? Ó, tá sé. Conas is féidir an méid sin féin a dhéanamh arís is arís? Níl aon chic éirice á thabhairt, tá sé sin dochreidte. Tá sé dochreidte ón dá thaobh, nach raibh aon botún láimhseála, nach raibh aon chic éirice ansin, ach chun an obair sin a dhéanamh arís agus arís agus arís chun an úd a bhaint amach, tá sé dochreidte. Tá mé ag ceapadh gurb í Éilis Cahill a fuair an t-úd cailín Cill Mháille, Contae an Chláir, coinnigh súil uirthi. an frapa teann, uimhir a trí. Ní raibh ach rud amháin ar intinn aici agus d'imigh Bogue ar Rachel Allen, lán cinnte go raibh Éilis Cahill in ann an ceann sin a thalmhú. Éilis Cahill, tháinig sí isteach i mbliana in áit Fiona Reidy agus tá na pointí breise slánaithe chomh maith céanna. Tá UL Bohemians ina seaimpíní Energia AIL na hÉireann! UL Bohemians ina seaimpíní arís don chúigiú babhta déag! Nach iontach na pictiúir sin a fheiceáil agus na gasúir óga, ar ndóigh, bhí muid ag caint faoi an t-am seo anuraidh, bhí Fiona Reidy ag seasamh siar, sí Éilis Cahill a tháinig isteach. Agus Éilis Cahill a ghnóthaigh an cluife. Nach iontach an scéal é sin, a Niamh? Iontach an rud é agus Reedy ar thaobh na páirce ag breathnú ar an rud ar fad. Tá sé dochreidte.